ụtụtụ ọma agụghị ụzọ agụghị ọnụ ụtụtụ ọma yawe eze chukwu okike abịama ike nkwụ aba chi kere enu kee ana kee ihe niile n'ime ma nke a na-ahụ anya ma nke a na-ahụghị anya chukwu mere ụzọ gara n'enu oshimiri mere onye wụrụ awụchi na ọwụchi eze ndị eze ọbata ụnọ adị mma agbakwuru ezuru ike ugwu a na-arị atụ egwu ọgbara nkịchị okwu juru n'ọnụ eye chukwu akpọrọ oku ugboro ọzọ ugboro one million eze ji ọkụ eri eja ikuku ama n'ọnya ekwu eme ide ji mba anyanwụ na-egbiri ibe chi kere enu kee ana eze enuigwe ngakwa ọjị echi asakwa maka ji mkpa a na-eje ha ọgụ zọọ ọkpọ ji ka abịa na-eje n'agha zọọ mma maka o doro m anya na ofu okweghị na onwe ihe nje abụ taa bụ ụbọchị ụka ụbọchị nkwọ ụbọchị anyị ji echeta nze debe nkanụ niile nze ike anyị kwụ aba mba maka na nze ndị nna ha ji kpaa ike dewere anyị efa dewere anyị asụsụ anyị ka jide ndụ taa ana ọzara ọkpata nwoke ana nna ji ọha na uduje megide egwu ana okokpo na-egburu ude na anọ kwọrọ m tọọ ngị na ọdụ ka ọ mụtara abara onye na-abara ma ana ọkpata ozurube oyi nwoke aba aba ahụ oji nke na-ana eze nwaanyị nwaanyị na-anụ nwaanyị nwaanyị a na-eburu ikoro ana ụmụ okorobịa na okpetara azọ ọgọpara isi eze jibe nwoke okwu na-atọ n'ọnụ ebi omee ghara ghara ghara ngwe agba oje mgbe ewu iro mbara iji a na-egenewe ụka maka na ashị na-erichi m imụ n'ọzara m mbara fuwe eji ana obe anakpakpa nri fụrụ ọsọ ewa nọrọ n'ugwu ahụ ndịda nwanne nta n'ọzara bịakwa taa ọjị ana ihuọkpara bịa taa ọjị ana amagunze obodo ite gị na bịa taa ọjị ana akpụgo eze bịa taa ọjị ọgba akpụgo eze bịa taa ọjị anụ nara unataeze bịa taa ọjị anụ mburumbu bịa taa ọjị anụ nkerefi bịa taa ọjị anụ idodo bịa taa ọjị Hmm? anụ owo bịa taa ọjị ana akpọfụ bịa taa ọjị anụ ugbọka bịa taa ọjị ashịrị m ana agbanị bịa taa ọjị ana amụrị asatọ bịa taa ọjị ashịrị m ana ụmụeze ọkụnanọ bịa taa ọjị ana amọdụ ọkụnanọ bịa taa ọjị ana amaechi ọkụnanọ bịa taa ọjị ana ọkụnanọ bịa taa ọjị ana akegbe ogwugwu eze bịa taa ọjị nkanụ ogwugwu eze bịa taa ọjị ogwugwu eze bịa taa ọjị ana nze debe nkanụ niile bịakwa taa ọjị ndị mmadụ ma ndị nna ama ha ọ bụ ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ogologo ndụ na ehụ isi ike ụmụ Nkanu niile ebe ọbụla onye ọbụla onye anọ na ọkwa ogologo ndụ na ehụ isi ike anyị kpata ego weta ihe akụ akụ na ihe enwe enwe anyị azụ ụmụ ụmụ azụgha anyị anyị eme investment a na-akwụ ya maka na nwa na-adịghị ka ibe na ogbe na-adakwa ya mma eze gbere na ọgọdọ ya na-akpụ n'anị ọkwa bụ onye isi agha a sị m na ọ ga-adịrị anyị mma na eke na ọ ga-adịrị anyị mma na orie na ọ ga-adịrị anyị mma na afọ na ọ ga-adịrị anyị mma na nkwọ si n'efa ya wee anọ ọzara na eze dube ọzara na isi Ise. kwara ọgụgọ